ne balimaw ani ɲɔgɔn ne tɔgɔ fatu de la revue de série du mali film abonné kuraw aw bienvenue kɔrɔlenw aw ni ce aw ka lajɛ la donc bi baro an bɛna bi baro kɛ série kura dɔ de kan saukis picture production ka série ko le couple mondial est ce que aw delila k'a lajɛ a y'a komɛn wa donc minnu m'a komɛn u bɛ minnu y'a lajɛ a tɛ na an ka baro kɛ donc sisan ne bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye nin série kɔnɔna na n bɛ fɛ ka mun kɛ ka présentation kɛ personnage principaux ani personnage fila donc n'o bɔra yen an bɛ revue kɛ épisode 1 ani épisode 2 kan aw hakilina ta ye mun ye o ko la aa an ka taa fɛ donc comme an y'a fɔ cogo min na an bɛna personnage ka présentation kɛ donc personnage principaux ye mɔgɔ fila de ye donc muso tɔgɔ série la ko ase a tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ ko astan kolo astan kolo ye mɔgɔ min ye ne kɔni kun t'ale dɔn nin kun ye ne première fois de k'ale ye mais n ye a ka facebook ye n y'a ye n ko animatrice de don a kɔni bɛ animation kɛ arajo la aa donc sisan cɛ ye cheick donc o tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ ko cheick umar sidibe cheick umar sidibe ale kɔni ne b'ale dɔn n delila k'a ye siɲɛ caman eh, rhhm buzz plateau kan ale ye chroniqueur ye o plateau kan ah, donc ani humoriste fɛnɛ don quoi donc n b'ale dɔn donc sisan ne tun bɛ fɛ ka mɔgɔ fila fɛnɛ présent bila présentation ninnu na o mɔgɔ fila ye jɔn ye minnu bɛ papa ni mama jouer épisode fɔlɔ la ah, donc mama ale ye aminata kone a tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ la o ye aminata kone donc ale dɔnnen don kosɛbɛ mali catiriw ni filimu kɔnɔ donc a delila ka jouer du la famille na bajɛnɛ gɛrɛn ani filimu caman caman caman ani papa in papa ale ye fili tarawele ale fana ye acteur dɔnnenba de don an ka mali kɔnɔ ye donc ale delila ka jouer sia yatabare la rêve du python donc sanujɛ ani film caman donc olu dɔnnen yɛrɛ de don u bɛ s'u ka baara la et puis u b'u ka baara dɔn fɛnɛ quoi u b'u ka baara dɔn yɛrɛ de donc ne yɛrɛ kɔni bolo épisode ninnu a bɛɛ de ɲɛna et puis générique fɛnɛ o diyara ne ye décor ɲɛna maquillage ɲɛna donc euh, voilà donc ni mɔgɔ min kɔni bɛ asi ni mɔgɔ min tun bɛ asi dɔn est ce que a delila ka jouer film na ou catiri la donc n'a delila ka jouer catiri min na a bɛ se k'o fɔ ne ye aa donc en tout cas nin série in kɔni aa ha fɛn caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ en tout cas ça promet donc comme d'habitude producteur scénariste ni acteur ni bɛɛ ani ani a mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ seri ninnu kan u bɛɛ kɔni u bɛ ka essayer pour que ka mali réalitéw yira an na maliyɛnw ka réalitéw yira an na filimuw kɔnɔna la donc nin na humour b'a la et puis conseil caman fɛnɛ b'a kɔnɔ parce que épisode fila minnu bɔra pour l'instant conseil b'u fila bɛɛ kɔnɔ donc mun ma diya ne ye kosɛbɛ fɔlɔ ninnu o kuma kɔnɔna la o ye u bɛ mot utiliser c'est vrai que bamakɔ bi bi in na aa mot mondial in kɛra baara ye maliyɛnw da la dɛ aa parce que hali saya mondial fana bɛ yen bi donc mot mondial in de utilisera trop deux épisodes dɔrɔn na mot mondial in cayara ne bolo dɛ ah gendre mondial copine mondial love mondial mariage mondial divorce mondial n ko a banna n'o cayara dɛ nka an ka dɔ bɔ épisode tɔ ninnu na an t'an jija ka dɔ bɔ mondial in na et puis bruitage in fɛnɛ min kɛra épisode fɔlɔ la o bruitage ne bolo o kun tɛ quoi parce que seri in u y'a kɛ cogo min na u mago tɛ bruitage foyi na acteur ni actrice ninnu u bɛ s'u ka baara la donc bruitage yɛrɛ kɔni c'est pas la peine surtout bruitage nin seri sugu la ne yɛrɛ kɔni bolo nafa foyi t'a la quoi awɔ nafa foyi t'a la ah, donc aw yɛrɛ ka avis ye mun ye nin seri in na donc sisan an tɛna revue daminɛ épisode 1 na fɔlɔ donc ne y'o épisode kɛ belle-mère mondial escroc ah, donc n yɛrɛ ye mondial dɔ utiliser dɛ donc o épisode la ah, a man nɔgɔn dɛ n ko fɛn dɔ kɔni bɛ yen an muso ninnu an ka ko man nɔgɔn mais buramuso fɛnɛ i man k'i sen don i den ka couple problème na aa surtout den yɛrɛ ko k'a t'a déranger i man k'i sen don o la fefefefew ɔ i ka i ka kuma i cɛ fɛ kɛrɛfɛ o bɛ faamuya i ka kuma i den fɛ kɛrɛfɛ mais ka kule i burankɛ fana kunna o cɛ man ɲi dɛ aa o cɛ man ɲi dɔɔnin mais mama ye sera a ka baara la a sera a ka baara la yɛrɛ parce que fɛn daminɛra a b'a cɛ bɛrɛbɛrɛ donc muso muso jarabilen a tilal'o jeu la aa a ye énervement jeu daminɛ a tilal'o jeu la a ye yɛlɛ jeu daminɛ parce que wari bɔra non elle était forte a ka elle était Elle était excellente. Maman in kɔni Aminata Kone a y'a ka rôle jouer a ɲɛma yɛrɛ de épisode fɔlɔ in na. Fa fana y'a ka rôle jouer ɲɛma ah non a bɛ dɔn ko acteur minnu don u degelen don u ka baara la quoi. Awɔ parce que franchement épisode tɛmɛra vite hali i t'a dɔn ko ko kɛra quoi. Hali i t'a dɔn ko ko kɛra. ah, en tout cas mun fana diyara n ye nin yɔrɔ la den ma fɛn fɔ a ba ye foyi foyi donc sisan ɔ ba wari bɔlen ɛ fa bɛ wari porote ɛ muso ka wariko aa dɔ tɛ bɔ wariko in na fewu parce que an tɔgɔ tiɲɛnen bɛ dɛ ko wariko dama donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ a ye épisode 1 in na une la épisode une la et puis n'a y'a ye fɛnɛ a ye a ye kulekule min da yɛrɛ kan donc ba m'i excuse parce que mun remarquera afrique ni mali la mɔgɔkɔrɔbaw u t'u excuse denmisɛnninw ye jamais n t'a dɔn kun jumɛn na mais c'est dommage c'est dommage a kɔni y'a ka wari minɛ dɛ ɔn donc sisan épisode filanan donc n y'o yɔrɔnin intitulé ko copine hypocrite fifi comme copine yɛrɛ tɔgɔ de ye fifi n y'a intitulé ale yɛrɛ tɔgɔ la donc an bɛ se k'a minɛ ko mali la u bɛ problème problème kelen de bɛ série ninnu bɛɛ la ani film ninnu bɛɛ la mais ne bolo c'est normal o parce que u ka problème de don u ka quotidien problème de don ah donc mun y'i ka réalité i b'o de i b'o de i b'o de bila écran na dɛ donc bɛɛ n'i ka réalité quoi donc sisan mais a kɛcogo de bɛ différence kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan ni okumu kɔnɔna la copine hypocrite ninnu ka épisode la ni ni ni ɲana yɛrɛ dɛ parce que dennin a nana a ka nafigiya la a y'i jɔ fɔlɔ dumuni ka d'a ma k'i sigi k'o dumuni dunni daminɛ donc dumuni dunni daminɛ a nana nafigiya min ɲɛnabɔ a y'o fɔ o yɔrɔnin na mais mun diyara ne ye o yɔrɔnin na a kɛlen k'a ka nafigiya fɔ déjà donc a kɛlen k'a ka nafigiya fɔ donc muso o y'a cɛ makɔnɔ pour que ka cɛ confronter ni denni ye directement ah a m'a to denni ka taa fɔlɔ dɛ ahan donc o de ka ɲi donc est ce que ni bɛɛ ye nin kɛ dɔ tɛ bɔ hypocrisiya in na bamakɔ ni bɛɛ ye nin kɛ dɔ tɛ bɔ a la bamakɔ aa parce que yanni k'i mɔgɔw ka taa a ma fɛn f'i ye dɛ n y'a ye ma f'i ye dɛ a donna tan a bɔra tan i b'a tigi lasigi bɛɛ sigilen bɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɛ la est ce que a sera ka kuma a jɔra a la de o k'a bɛ nkalontigɛ de la a i bɛna aw bɛna mɔgɔw ka so kɔni ka couple tiɲɛ fu falaki donc nin de ɲana o nin de ɲana c'est comme ça a kan ka kɛ tan yɛrɛ de bɛɛ ka confronter donc nin kɔni a dénouement ɲana nin de ka ɲi nin de kɛra a hypocritiya caman bɛ dabila quoi donc euh, voilà nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye nin revue la bi aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye nin ko in na donc sisan aw bɛ mun kɛ aw kana ɲinɛ dɛ a ye cliquer eh, abonnement kan pour que ka se ka aw abonner n'aw tilal'o la aw kana ɲinɛ tuguni dɛ aw b'a partager k'a partager k'a partager n'aw tilal'o la aw bɛ soin ta aw yɛrɛ la an'aw kɛrɛfɛ mɔgɔ a k'an bɛn wagati wɛrɛ